ee eh, nwanne o setigo o setigo o setigo nwanne ọ dịgo ka o si adị where my nkanụ people ee eh, where my nkanụ people o setigo nwanne if only you are from nkanụ that is when you understand this language very very well you dilute the language ee eh? if only you are from nkanụ nkanụ i don't know kee ebe i si what kee your own intonation what is your own language kee asụsụ unuwa na-eyuzu ee wee na-ekpuchi mmehie unu because obodo ọwụna were asụsụ fa ji ekpuchi mmehie ha kee asụsụ gụwa na onwe gị si kee ebe i si kee ebe i si kee asụsụ unuwa ji ekpuchi mmehie nke unu ee anyịwa na onwe anyị ji asụsụ nkanụ na-emekwanụ gịnị na-akọwakwanụ ihe dị iche iche ndị be anyị na-edikwere ịghọta ndị anyị na-achọ ka ndị ọzọ ghọta with asụsụ anyị ọ nya ka o ji adị mkpa na onye ọbụla ga na-asụ asụsụ ha na asụsụ obodo ọbụla bụ ihe obodo ji aga n'ihu na ihe obodo jikwa na na-eme gịnị na-eme ngala because na obodo ọbụla were ife ha ji eri obodo ọbụla wekwaranụ ife ha ji aracha pịam anyịwa na onwe anyị bụ ndị nsụka ndị nkanụ I mean to say ndị nkanụ anyị were asụsụ anyị ji asụ asụsụ anyị na-eji anyị baa anyị ime nwanne ị nọrọ anyị n'akụkụ ihe ga na-enezi anyị ugbo and ịbịakwa n'Enugu steeti anyị obodo niile were their own asụsụ ha na-asụ ịga na Nsụka ha were ịga n'Ezeagụ ewere ịgakwa n'Udi ewere ịgakwa na ndị Agbani ha wekwere ịgakwanụ na ndị Amurri ha wekwere ịgakwanụ na ndị everywhere Ezza ha were everybody were their own asụsụ dị iche iche ịgakwa na Akpugo gaa n'Amagunze eh, ndị ndị steeti niile obodo ọbụla nọ na Enugu steeti were their own intonation ee eh, ịbakwa n'ime Nsụka gawazie n'ime Ọba gawa n'ime Igbo Etiti gawa n'ime eh, ha ncha niile wechere nke ha ji biri nwanne ọ nke anụwa ka anyị wa ji biri anyị wa bụ ndị nkanụ ọ nke anụwa ka anyị ji biri nwanne anyị waa ya nwanne ọ bụrọ ihe ewu na-eri alaikịga m the video too much gụwa n'onwe gị sokwere wọchịa the video ka ị soro mee gịnị chịa ọchị because na the video dị very very entertaining ị ga-alaiki ya mụnwa ga-alaikwa the video so ọ na-adị oke mkpa ka i mee gịnị ka ị wọchịa the video ọ jikwa this our language mee gịnị wee passịa a very strong message to ndị ị ma ọ na ị ghọta ihe o kwuru that place ị ga-ama ndị ọ pasịrị the message ọ pasịkwanụ gị the message ọ na o metụtara gị i mee gịnị ị grabụọ the message nwanne tinye ya n'ọrụ ka anyị na-awa awa n'oge adịrọ nwanne ị na-awọchi the video gba mbọ klike na follow button i klikwe na share button nwanne share the program ị folokwa this page odenigbo official ka anyị na-awa awa n'oge adịrọ ka ewere ihe ị ghọtara ee uche ọ dịkwa gba mbọ ka ewere ihe ị ghọtara na this video gba mbọ ka ewere ihe ị ghọtara gba mbọ ka ntị dị itige ntị gị ị ga-agba ị ga-ewerere ihe ị ghọtara na this video ekene m unu ụmụ igbo nke onye chiri ya zerekwanụ dịkwara nke anyị na aka gbasara ọkụ
ji anyị epiewa owo m na baịbụl anyị na-agụ bụ mbiri m na pan ashin chineke hụ okowa ya ajadu bịara ye ego chiwe ihe ọ emeghị ya n'ọkwasị ego nwaanyị nwa were bụ ihe ọ bịara ye mee ya appreciate e jeme n'ụka nke unu ihe a na-akpọ bụ bịa ye tausan bịa ye tausan enweghị onye kpọrọ better life nji nke eye na m epiewa owo na ka nwoke unu nje nwere nnu ego na ọgụ ego ise m gote maka